nazi nkhani za mmaboma owerenga matilda mkandawire koma poyamba nayi mitu yake mayi wina kwa mfumu chadza mboma la lilongwe wathiriza bizinesi ya tiirumu ya mwamuna wake anthu amudzi wina kwa mfumu kanyenda mboma la nkhotakota atayira kumtengo mprofeti wina mderalo zomwe zachitika kwa mfumu jenala mboma la phalombe zachititsa mantha anthu mayi wina kwa mfumu chadza mboma la lilongwe wathiriza bizinesi ya tiirumu ya mwamuna wake chifukwa chopsa mtima zomwe anachita mwamuna wakeyo pokakumana ku tiirumuko ndi mkazi wachibwenzi yemwenso ndi mlamu wake nkhani ikuti mayiyo anakwatiwa ndi mwamuna wina ndipo banjalo limayenda bwino koma kenaka mwamunayo anadyerera maso kwa mlamu wake yemwe ndi mchemwali wa mkazi wakeyo koma waberera ling'ono chibwenzicho chitafika pa indeinde mkuluyo amaziona kuperewera pa ntchito yosamalira chibwenzicho komanso banja lake pamenepa mkuluyo anayamba bizinesi yophika tiyi pa sitolo za mderalo ndipo zimamuyendera koopsa patangodutsa miyezi yochepa chiyambire bizinesiyo mayiyo anayamba kudabwa ndi mayendedwe osalongosoka a mwamuna wakeyo tsiku lina chama 8 koloko usiku Mkuluyo anauza mkazi wakeyo kuti amupatse makiyi akufuna akapereke ku tchalichi koma chonsecho afuna kukakumana ndi bwenzi lakelo makiyiwo akuti anawamanga pamodzi ndi a ku tiirumuko ndipo mayiyo anangotenga nkupereka atangochoka mwamuna wakeyo mayiyo anayamba kumulondola pambuyo momubisalira mpaka anakafikira limodzi ku sitolozo mwamunayo akuti anatsegula mu tiirumumo nkulowa ndipo posakhalitsa anaona mchemwali wakeyo nayenso akulowa mu tiirumumo pamenepa mayiyo anapita kukagwetchula chitseko cha tiirumucho koma anawapeza awiriwo ali mchikondi awiriwo atamuona mayiyo anabulika kuthawa ndipo popsa mtima Mayiyo anaphwanya makapu, kupondaponda zomwera tiyi monga Gaba ndi Obama kenaka nkumapita ku nyumba ali wefuwefu. Mmene amachoka pamalopo akuti anthu ena amamuseka kuti palibe chomwe apindula kamba kuti bizinesiyo imawathandiza onse m'banjamo. Pakadali pano mayiyo ndi mchemwali wakeyo akuonana ndi diso la nkhwezule kamba kankhaniyi. komanso anthu ena adzudzula mkazi wachibwenziyo chifukwa choyenda ndi mwamuna wa m'bale wake zomwe ati katswiri wina uja woyimba sananame kuti nkhondo ndi anansi tili m'boma lomwelo la lilongwe koma mdera la mfumu masula mnyamata wina wagwira njakata atamubera ndalama ku phwando la mayimbidwe lomwe linachitika mderalo nkhani ikuti mnyamatayo ali ndi luso loyimba pomwe amafalitsa mauthenga osiyanasiyana kudzera m'mayimbidwe kuonjezerapo anthu ena amamuchita hayala mnyamatayo akakhala ndi zochitika zawo mnyamatayo akuti amalipiritsa kwa omwe akuonerera luso lakelo pomwe zida zoyimbira amachita kubwereka tsono chomwe chimachitika chakuti mnyamatayo akabwereka zidazo amakawalipira ndalama zawo akamaliza kuyimbako sabata yathayi mnyamatayo anamuchita hayala kuti akayimbe ku phwando lina ndipo izi zinathekadi eni phwandolo anamupatsa mnyamatayo ndalama monga momwe anagwirizanirana koma atsinzinamtole ena anamubera ndalamazo mnyamatayo akuti sakumvetsa momwe zinakhalira pomukwangwanula ndalamazo kamba kuti anangozindikira mthumba mulibe kanthu komabe mnyamatayo wati akuganizira anyamata ena omwe amachita zozunguza pa phwandolo tikunena pano mnyamatayo akusowa mtengo ogwira kamba kuti eni zida anabwerekazo akuti ndalama zawo akuzifuna mnyamatayo wati ayesetsa kupondaponda kuti adziwe yemwe wamuchita chipongwecho kuti ngati nkutheka amubwezere ndalama zakezo mukumvera nkhani za m'mabomazi kuchokera kuno ku mbc radio 1 anthu a m'mudzi wina kwa mfumu kanyenda m'boma la nkhotakota atayira kamtengo mprofeti wina yemwe anagundika nalo pemphero mpaka kupha kadzidzi yemwe akukhulupirira kuti ndi wamatsenga nkhaniyi ikuti anthu m'mudzimo akhala akudabwa ndi kadzidzi yemwe akhala akulira madzulo aliwonse m'mudzimo anthu ambiri amakhulupirira kuti kadzidzi amalosera zoyipa choncho anthu ena amati akamumva kulira amatenga chikuni cha moto kukamuthamangitsa potengera zomwe adamva kwa anthu ena zoti ati kadzidzi amadana ndi moto chodabwitsa nchoti kadzidziyo samamva kuthamangitsidwa ndipo akathawa amapezeka kuti wabwereranso posachedwa anthu pamudzipo atadabwa ndi mbalame yatsokayi anakauza mpulofeti wa mpingo wina yemwe anafika pamudzipo kukapemphera atamva kulira kwa kadzidziyo anthu pamudzipo motsogozedwa ndi apulofetiwo anayandikira kumaloko kuyamba kupemphera zolimba kenaka mapemphero ali mkati kadzidziyo anagwa pansi nkufera pomwepo pakadali pano anthu ambiri m'mudzimo akukhulupirira kuti kadzidziyo anali wamatsenga ndipo mprofetiyo watsimikiza kuti mwini wake adziwika zomwe zachitika kwa mfumu jenala boma la phalombe zachititsa mantha anthu nalimata atamulowa m'mphuno mnyamata wina pamene amasesa pakhomo nkhaniyi ikuti mnyamatayo ndi chizolowezi chake chosesa pakhomo m'mawa uliwonse ndipo anthu ambiri m'mudzimo amamuyamikira kuti ndi mnyamata wabwino pa tsikulo anagundika kusesa pabwalo ndipo mosayembekezera nalimata anamulowa m'mphuno koma komwe anachokera nalimatayo sikunadziwike apa mnyamatayo anayesera kumina kuti mwina nalimatayo nkutuluka koma ayi ndithu sizinathandize kenaka mnyamatayo anadziwitsa ena za zimenezi ndipo anthu anakhungana pa khomopo kukamuthandiza anthu anayesera umu ndi umu kwa kanthawi koma zosathandiza m'menemotu nkuti mnyamatayo akulira posamvetsa zomwe zachitikazi kenaka anthu ena anakwanitsa kumusolola nalimatayo nkumutulutsa koma akuti sadaoneke komwe wapita chifukwa cha ululu omwe amamva mnyamatayo anthu anamulangiza kuti apite ku chipatala poganizira kuti mwina nalimatayo ali ndi poizoni achibala a mnyamatayo ndiwo anamuperekeza ku chipatalako komwe anakalandira thandizo anthu ambiri omwe amva nkhaniyi adabwa nazo kwambiri moti ena akuganizira kuti nzaumunthu anthu ati zoterezi zidachitikaponso m'mbuyomu dera lina pomwe mayi wina ntchentche inamulowa mphuno mpaka kukatsikira m'mimba pakadali pano nkhani ya mnyamatayo yawanda mderalo komanso madera ena ozungulira tsopano imvani mmene nyengo ikhalire usiku uno ndi mawa tiyembekezere nyengo ya mphepo mitambo yapatalipatali yozizira komanso mvula yowaza m'madera ochepa usiku uno ndi mawa mmawa mawa masana tiyembekezere nyengo ya mphepo nthawi zina ya mitambo yofunda komanso ya mvula yowaza m'madera ena chenjezo mphepo yamwera idziomba pa nyanja ya malawi ndi nyanja zina mphepo ikuomba kuchokera kumwera chakuvuma ndipo loweruka tiyembekezere mphepo ndi mitambo yapatalipatali pomaliza nkhani za m'mabomazi imvaninso mitu yake mayi wina kwa mfumu chadza mboma la lilongwe wathiriza bizinesi ya tearoom ya mwamuna wake chifukwa chopsa mtima nzomwe anachita mwamuna wakeyo anthu a mudzi wina kwa mfumu kanyenda m'boma la nkhotakota atayira kamtengo mpulofeti wina yemwe anagundika nalo pemphero mpaka kupha kadzidzi ndipo zomwe zachitika kwa mfumu jenala m'boma la phalombe zachititsa mantha anthu pomwe nalimata analowa mphuno mwa mnyamata wina pamene amasesa pabwalo nkhani za m'maboma za lero ndi zomwezi